ndiyankha
ndikuyandikira mudzi kulira kudakula koma sindidadziwe kuti adamwalira adali ndani chodziwa ine chidali choti kaliridweka kamasonyeza kuti iyi idali nthawi yosambitsa nkuveka maliro ndidaleka kuyenda nkukhala kaye pansi china chake chidandimanga miyendo apatu nkuti dzina la anankhoma silitanthauza kanthu kwa ine ndinkangoti kadamwalira kadali kamwana kamene kankatchedwa dzinali ndipo nditakhala pamalopa kwa nthawi yayitali chifukwa chomangika miyendo mutu wanga udayamba kuchita zawozawo ndimadziona ngati ndidali m'maloto maloto ondikakamiza kuti ndipatsane moni ndi satana kaya ndikufuna kaya sindikufuna kenaka ndidayima chamumtima ndidati ulendo ukhalepo mwamuna ndi kabudula athera moyenda koma vuto lidali loti padalibe munthu oti ndimufunse za njira yopita kwa balandiwo nthawiyi nkuti anthu onse akumadzera kansewu komwe kadali chakumtunda kwanga amapita kumaliroko ndidasowa chochita tsopano sindikadapitirira ulendo wanga opanda kufunsa kaye maka ganizo loti wayenda wapenga lidandikulira mwina amene ndikanafunsa anali amuna awiri ovala zipewa zamilaza aja koma tsopano tidatalikirana ataona kuti ndidakhala pansi nawo adayima kaye kaya amapita komwe ndinkapita sindinkadziwa komabe chamumtima ndidawathokoza nanga popanda iwo aja olira ndi mnzake uja sakanandisambwadza tsopano ndimaona kuti poyenda ndekha ngati njoka ndidalakwa nkadayenda ndi mmodzi wa achitetezo anga zikadakhala bwino osati kumbali ya chitetezo koma ngati munthu ndimasowa mnzanga woyankhulana naye ndikadayenera kubwera kuno ndi zabowa koma sizidatheke pa nthawi ndidanyamuka kusukulu kuja iye adali atachokapo adabwereka foni yanga nkumati amapita ku naisi ndi aonere ine mmawawo kusukuluku kutacha ndimangoyembekeza galimoto loti linditenge kupita kumpira kuja ku kamuzu stadium ndili chiyimire kulira kuja kuli mkati ndidaganiza zotenga kansewu komwe kankapita kumaliroko ndimayenda modzikoka ngati chiyabwe uku ndikuganiza kuti ndikafunsa kumaliro komweko ndipo nditangofika kumaliroko ndidaona chigulu cha anthu chidakhala pansi mbusa amalalikira mbusayo adavala suti yakuda imamukhala ndipo adapitiriza ulaliki wake nkuti atsikananu kodi usiku mmakonamu zinthu zimatha bwa kodi yesu mmamuthandiza pochitira dimu anyamata akotchani ndi maso awo nthawi iyi nkuti akuwayang'ana asungwanawa kenaka maso ake adakhamukira komwe kunali anyamata nanu anyamata atsikana muzingowalola osawagwira kunja kwavunda ndi matenda opanda mankhwala mkhristu azinyasidwa ndi tchimo ngati nseru kupanda apo katoletole wanuyu mudzatola mdzodzo simudziwa kuti nkhope zinazi ndi nyambo za satana adafunsa mlalikiyo uku akundiyang'ana modabwa nthawi yomweyo ndidangoona ndagwiridwa mkono uyu adali mzawo wa mayi atilitonse namasaya ndidangoti tulukiro iye maso pha pa ine adayamba kulira koopsa anthu ambiri adalira ndipo kudali phokoso losaneneka apatu nkuti polira dzina la nankhoma likutuluka kuchokera kamwa lililonse nthawi yomweyo ulaliki udayima ndidadabwa nthawi iyi nkuti namasaya akukoka mkono wanga nkumawanda nane gulu la anthu amene adakhala pansi mpaka pamene padali bokosi la malirowo nawo anthu nkuti akunong'onezana uku akundiyang'ana ena amandiloza ndi zala zawo darlington nankhoma watsamira mkono ambuye ndigwire mtengo uti ine afiti inu chonde chonde chonde chonde mundibwezere munthu wangayu mumbwezere moyo wonse nanga ndinyeda ndi ndani ine dziko lovutali nankho iwe nankho amaliza wanamizani adalira namasaya ngati padali mpikisano kuti akalira mofuula kwambiri kuposa munthu aliyense alandira ndalama zambiri uku mkulu wina akutsekula bokosi kuti ndione uku mtima wanga uli thi thi thi kuthamanga ngati wachifwamba akufuna kundibaya ndi mpeni pa mtima ndidaona chiyani nkadafa ine ntaona mtembo wa dorothy wanga mwana wa helbert mayi atilitonse mpongozi wa amonamaso nkhope ya mayi atilitonse m'bokosimo idali yokongola kuposa nkhope za atsikana onse amene ndidawaona pa moyo wanga onse ndipo m'bokosimo amaoneka ngati amanamizira koma kuzizira kwa thupi la amayi atilitonse kumanyozetsa kukongola kumeneko 19 okutoba Mtsikana wa zaka makumi awiri ndi mphambu zinayi wamwalira ndikuti tsikuli lidandilakwira poona kuti tsikuli ndi lomwe nankhoma adabadwa lidandichita mwano tsikuli ndi limene iye ndi ine tinkagwada pansi nkumathokoza namadzutsa kuti dorothy wakula kuti kukumbukira tsiku lobadwali kumaonjezera nzeru zake za mmene anthu amakhalira makamaka ndidaganiza maphwando amene tinkapanga pa tsikuli Kalikonse ndinkamupatsa pa tsikuli kamakhala moni womusangalatsa. Chisangalalo ndi chomwe chinkalamula pa nthawi yotere. Koma kuno kwa abala ndiwo ndilibe mawu. Wanga adabwera pa chifukwa choti zonsezi zidapita dothi ku dothi tsopano. Sikuti ndidalibe chikhulupiriro kapena kutsutsana ndi abusa pa zoti oyera onse amapita ku Paradizo akafa. Koma kwa inu nonse mudasiyidwa ndi wachikondi wanu mu njira yowawa chotere mungamvetse. Ine ngati munthu waumbidwa ku dothi mtima wanga udasweka. Bola akadakhala moyo nkumadwala ndikadamutengera kwa mlaliki kuti amupempherere. Ndikudziwa, ndi chikhulupiriro chomwe Dorothy adali nacho, Ambuye Yesu akadamva mapemphero athu nkumuchiza. Ndikuyang'ana nkhope ya Nankhoma m'bokosi muja ndidalephera kumvetsa. Ndipo kuyang'anitsitsa kwanga mtembowo kudaliritsa anthu onse tsopano. Amalira koopsa, koopsa, koopsa. Mtima wanga udagulukamo mchimake, ndipo nthawi yomweyo china chake chidatsegula kukhosi kwanga, posakhalitsa kudayamba kuotcha. ndimalephera kupuma tsopano nayo misonzi idayamba mwano kugunda kugunda kufuna kuti ituluke koma ndidayikalipira sindidali mnyamata odonthetsa misonzi chifukwa ndidali nditakumbukira kuti kwathu kuli chiletso kuyambira nthawi yomwe ndinali mwana wokwawa ndikati nditulutse misonzi mayi anga amati mwamuna salira amati amaopa kulaula chifukwa cha tsoka limeneli umenewu timayenera kumeza misonzi nkukhala m'maso pshu ngati moto wakuda amati kutchoka thupi kwako kuzingolembeka pa nkhope pokha basi idzioneka gwa ngati mwala izi zimayenera kuchitika ngakhale omwalirayo ali wapamtima anthu akulirabe olalikira uja adatembenukira uko ndi uko kuyang'anitsitsa gulu la anthu makamaka anamfedwa ngati amafuna kunena kuti nankhoma wauka haleluya adakuwa mlaliki uja ndipo anthu adati amen iyeyo adamwetulira ndipo adapitirira nkuti atamandike yawe lero si tsiku lolira ayi ino ndi nthawi yoluluta yolulutira ya chimwemwe chenicheni nthawi yopha nkhuku zapamazira nyama zonona kusangalala anthuni anthu onse adamuyang'ana mlalikiyu modabwa nkhope zina zikusonyeza ukali musandiyang'ane ngati mwamwa zopunganiza bongo simudziwa kuti nankhoma wapambana chipata chopapatiza waoloka uyo ali tsidya ilo tsidya la misewu ya golide kusangalala ndi mulungu kuposa inu choncho lero kumwamba kuli chimwemwe chodzadza tsaya haleluya adayimba mlalikiyo anthu adamuyankha mlalikiyo ndipo mlalikiyo adayang'ana gulu la oyimba gulu lidali la anyamata ndi atsikana osapambana zaka khumi ndi zisanu aliyense oyimbawo adayimba nyimbo yoti yesu akadzabwera ndzagwadira adandigula ine zoona adatero mlalikiyo nankhoma adagulidwa ndi yesu namwali amatipatsa chionetsero akanakhala nankhoma sadali mtsikana wa mtima wabwino palibe mmodzi mwa inu akadabwera pano palibe ndi tsiku limodzi lomwe adadzola zokopa anyamata kapena kukongoletsa tsitsi ndipo sadayende mothimbwidzika sadayende monyada ngati enawa kuyenda modzigwedeza ngati akupewa ntchentche koma adabadwa moti anyamata amati akamuona kapena kuganiza za iye ambiri amasiya kupuma koma iye amadziwa kuti kukongola sikufika koma kugwira mtima ndipo iyeyu sadajombe ku tchalitchi kukatukwana satana moti m'banda kucha wa tsiku lakufa kwake amalota akulalikira zakubwera kwa yesu nanga imfa ya nankho sidatipake chipako choti nafe tiwapake anzathu kulalikira kukoma kwa yesu mwamkokomo inu ndi ine mumzimu tili ndi chiyani chogonjetsa nacho mavuto amigolomigolo a dziko lapansi lino kodi tikanyoza yesu yemwe ali mpulumutsi wathu sitifa ndi njala munthu wamanja munthu wopha mnzake wachigololo wosadziwa kuti lero ndi tsiku la chisangalalo kwake ndi kukaotha moto wa satana namasiya adalira kwambiri uku mayi wina akuyimba uku mayiwa akuti koma tiona olalikira ena ndi afiti eti kuledzera gudubu kapena ndini matokoso wophika mkazi wake kapena ndi ndisiyeni wamputatu ine Padali phokoso tsopano, ndipo mmene mayiyo ankati ndisiyeni nkuti azibambo awiri akumukokera kuseri kwa nyumba, ndipo asadazimirie adatukwananso. Ine ndikadye nkhuku pomwe mwana wa chemwali anga ali m'bokosi, ndi magoli njirinjiri, ndikavale suti monga momwe wachitira iyeyo, ine ndikavine, kujowajowa pomwe Nankhoma wamwalira ali m'bokosi chomwechi. Mayo! Nankho! Nanga ine tsopano andithandize ndani? adaonjezera mayiyo haleluya adatero mlaliki uja nawo anthu adamuvomera ndi ameni wogonthetsa khutu kulira motopo ndi kuponyera mawu a mwanowo kuti chiyani anthu opanda chikhulupiriro inu inetu wanga ndi yesu ngakhale mutandipha pano inetu kwanga nkumwamba uyo kunka ku paradizo ndidalapa kale kudzipereka ine ndidalapa kale kuti tsiku lomaliza ndidzakhale naye yesu nthawi yomwe yesu sadzagonja konse kwa satana koma adzapambana kusinzitsa satana ndi osewera ake onse ndi otsatira ake onse monga awo akulirawa ndi awo akutukwanawa nanga munthu angapatsane chanza ndi yesu asanabadwe mwatsopano ndi kuti asanabadwe kawiri asadalape iye wasamba pati wagona pati mlalikiyo adaseka mwamwano Hey! lero pano pali gule auzeni auzeni alire auzeni akuyenda yosipa kodi mukuganiza kuti ulendo woyenda ndi mtima ngophweka eti kenaka mlalikiyo adayambitsa nyimbo yoti yesu ali pompano kakhala kaphokoso kaja kadasiyiratu anthu adali chete kumvera ulaliki haleluya adakuwa mlalikiyo nawo anthu adavomera ndi mphamvu ulaliki udapitirira nkuti kodi simudziwa kuti pamene mzathu nankhoma walandirapo zake ndiye kuti walekana nalo dziko dziko la nsanje dziko lomwetsana ziphe dziko lodyerana ana palibe adayankha mlalikiyo adayimba m'manja nkuyimbitsa nyimbo ya yesu salephera ndipo mwachangu vesi yoyamba ya nyimbo isadathe adayenda chapatsogolo pake pang'ono kenaka chakumbuyo kenaka cham'mbali mbali zonse miyendo ikukhala ngati mapalasa ngati amavina gule wamkulu nawo anthu ambiri adafa nkuseka apatu nkuti mlalikiyo akuyimba nyimbo yoti pakati pa mayesero mbuye mkhale ndi ine satana sadziwa kuvina kodi mumafuna chinyawu chosavina adafunsa mlalikiyo uku chala chake chikusonya anthu kuyembekezera yankho kaya anthu adamuyankha kapena ayi sindikudziwa mutu wanga tsopano udatsekera zonse zinkachitika kunja ndipo kaya kumanda ndidafikako bwanji sindikudziwa ndipo kuti ndizizindikira kuti ndinali kumeneko ndi chifukwa choti ndidamva ululu ndipo ndili pamanda apa bokosi likulowa pansi ululu umene udanditengera pamalo pomwe ine ndidamukalipira nankhoma pa chifukwa chothandiza kukankha chikuku cha mnyamata wolumala uja ndine ululu wako pano pa manda mawu akewa ndidawakumbuka ndipo pa nthawi yomwe dzenje la manda linkameza mtembo wake mtima wanga udandipweteka koopsa kofuna kupenga nako misala kuja kodi nanenso sindine olumala pa chifukwa chosowa chikondi chake ndidadzifunsa pa nthawi yomwe ndinkaona mphepete ya bokosi lake komaliza Nthawi yomweyo ndidakumbuka kuti iyeyo adandiuza kuti ndiweruza nkhani yake yokankha chikuku ija. Mawu oti oweruza adzaweruzidwa adandifikiranso. Nanga suyu pano pamanda ndinkaweruzidwa polandidwa pachikondi ndi dothi? Undiyankhe zoona zokhazokha chifukwa pomwe waimapo pali dzenje. Pamene Nankhoma ankandiuza zimenezi tsiku lomwe ankakankha chikuku lija sindidamvetse. koma kuno kwa abalandiwo ndidadziwa kuti amatanthauza manda tsiku loyika maliro akewa m'manda izi zidandidziwitsa kuti pamene ndidayima kumandako adali malo oti maliro ena m'mudzimo akadzaoneka adzayikidwa pamenepa mtembo umenewo womwe nthawiyi mwini wake adali moyo ndidawusirira chifukwa chodzayandikana ndi manda a nankhoma dorothy nankhoma wanga